díbh, a chairde, agus fáilte chuig Eagrán 4 de 'Comhrá leis an gConradh', liomsa, Cuan Ó Seireadáin, Coimeádaí Chonradh na Gaeilge. Liom inniu tá an tOllamh Brian Ó Conchubhair, léachtóir in Ollscoil Notre Dame sna Stáit Aontaithe. Agus beimid ag labhairt inniu faoi leabhar a scríobh sé i 2009, Fin de Siècle na Gaeilge, Darwin, an Athbheochan agus smaointeoireacht na hEorpa. Agus toisc go bhfuil spéis agam i smaointeoireacht na hEorpa, i nDarwin agus san Athbheochan, cheap mé go mbeadh sé an-spéisiúil labhairt le Brian faoin leabhar. Conas tá cúrsaí leat, a Bhriain? Go maith, go maith, a Chuain. Go raibh maith agat as an deis an comhrá seo a bheith againn. Leabhar an-spéisiúil atá ann a thugann léargas leathan ar an gcúlra fealsúnaíochta, den athbheochan agus na treochtaí, na treochtanna smaointeoireachta éagsúla a bhí fite fuaite leis an athbheochan. Agus is dócha, tosnaíonn tú amach sa leabhar le plé ar an náisiúnachas cultúrtha agus an Ghaeilge. Cén sórt nasc a bhí ann idir an náisiúnachas chultúrtha agus an Ghaeilge?
Nasc an-láidir, ach do bhí an nasc sin ann le linn an chéid ar fad. Bhí an náisiúnachas cultúrtha i bhfeidhm roimh an nGorta, le linn an Ghorta, le Éire Óg, le Thomas Davis, Mangan, na filí sin, ach Bhí rud sa bhreis leis an athbheochan, bhí rud sa bhreis ag deireadh an chéid agus ag tús an chéid, agus do theastaigh uaim a fhiosrú canathaobh gur tharla an athbheochan sna, sna seachtóidí, sna hochtóidí, sna nóchaidí, canathaobh nár tharla sé roimh an nGorta nó sna caogaidí nó sna seascaidí. Cad a bhí sainiúil, cad a bhí difriúil faoin tréimhse ama áirithe sin?
Agus cad a bhí difriúil faoin tréimhse áirithe ama sin? Cén fáth nach raibh athbheochan againn sna seacht-déag nóchaidí, mar shampla? Ceapaim go raibh an dearcadh agus an tuiscint agus an smaointeoireacht a bhí i bhfeidhm agus i réim, ní hamháin san Eoraip ach ar fud na cruinne, athraithe. Bhí Darwinianism Bhí Darwin tar éis On the Origin of Species a fhoilsiú. Cé nach raibh glacadh go huile is go hiomlán leis, bhí a raibh le rá aige imithe i bhfeidhm, leagan amháin nó leagan eile, leagan an-an-simplí, imithe i bhfeidhm ar an ngnáthdhuine, ar an ngnáthphobal. Bhí tuiscint nua anois ar cad ba chúis le náisiún a borradh, a teacht chun cinn, a forbairt agus canathaobh go raibh náisiún nó scata daoine, pobal, a teip nó a dul siar nó a meathlú. Níorbh ionann a thuilleadh teanga agus tír. Bhí tuiscintí eile ag teacht i bhfeidhm. agus. Agus dar liomsa, ba iadsan a chruthaigh an timpeallacht smaointeoireachta as ar tháinig Athbheochan na Gaeilge, agus gurb í a bhí san Athbheochan ná freagra nó aisfhreagra na nGael, na hÉireann, ar na ceisteanna, ar an dúshlán smaointeoireachta, ar an ngéarchéim smaointeoireachta seo. Agus céard go díreach faoi smaointeoireacht Darwin? a thug daoine ar bord agus iad ag iarraidh tuiscint cén fáth a raibh meath tagtha nó ag teacht ar an nGaeilge agus freisin conas a d'fhéadfaí dul i ngleic leis sin. So ag an tráth so, ag sa naoú aois déag, bhí an teangeolaíocht ag teacht chun cinn, mar dhisciplín ollscoile. Ní rabhadar sásta glacadh le Túr Babel a thuilleadh, gur bhronn Dia teangacha éagsúla ar náisiúnacha éagsúla, agus bhíothas ag déanamh nascanna agus ag fiosrú cén gaol a bhí idir an Fhraincís, an Spáinnis, Sanscrait, na teangacha éagsúla ar fud an domhain. Ar feadh i bhfad bhí na teangacha Ceilteacha ar an imeall, ceapadh nach raibh aon bhaint acu le príomhshruth na hEorpa, ach de réir a chéile aithníodh an nasc sin, agus b'iad na Gearmánaigh a dhein an nasc so. Ag an bpointe seo, siad na hollscoileanna Gearmánacha atá chun cinn sa léinn, san fhoghlaim ar fud na hEorpa. Is fearr i bhfad na hollscoileanna sa Ghearmáin ná Oxford, Cambridge ná ollscoil ar bith eile sa Fhrainc. Nuair a d'fhógair Darwin a théis faoi bhua na hoiriúntachta, Glacadh leis an téis sin agus cuireadh i bhfeidhm é ar cheist na dteangacha. So, ar an bpointe, tuigeadh, OK, tuigimid anois cén fáth go n-éiríonn le teangacha áirithe, ar nós an Bhéarla, agus cén fáth go bhfuil teangacha eile, agus ciní eile, ag teip, ar nós na Hottentots, na Gaeil, na dúchasaigh i Meiriceá, go raibh. rud éigin inmheánach bunúsach faoi na teangacha áirithe sin, bhí laige éigin iontu agus sin an fáth go rabhadar a' teip agus a' meath agus a' dul as. Cad iad na laigí a chonaic siad leis na Gaeil nó leis an nGaeilge? Bhuel, táimid a' caint faoi ocht déag seasca, ocht déag seachtó, bhí an tír a' teacht chúithi féin tar éis a' Ghorta. Bhí an pobal in ísle brí. Bhí an ráta báis an-an-ard. Bhí an ráta imirce an-an-ard. Bhí, ní raibh eacnamaíocht go raibh fiú trácht uirthi ann. Ní raibh aon litríocht, ní raibh aon nua-litríocht á chothú, á chumadh sa Ghaelainn. Ní raibh aon cheol nua. So, sampla ab ea cultúr na Gaeilge de theanga, de chultúr a. a bhí ag teip, a bhí ag meath nach raibh i ndán di ach an bás, agus b'in comhartha nach raibh sí sách láidir chun forbairt, chun fás, chun dul chun cinn a dhéanamh. Bhí an Béarla ag teacht isteach sa Ghaeilge mar ba theanga láidir é an Béarla agus sin an fáth go raibh an Béarlachas agus lorg an Bhéarla le sonrú sa Ghaeilge.

Bhíodar, go háirithe i Meiriceá, an-an-imníoch faoi mheascadh, faoi an chine dubh agus an cine geal, nó an cine buí mar a thuigtí cúrsaí ag an am sin, ag meascadh agus trasphórú á dhéanamh, mar ní fhéadfadh aon dea-thoradh ar a leithéid. Sa chás céanna, agus má chuimhníonn tú ar a raibh le rá ag Dúglás de hÍde, ní raibh aon deacracht, ní raibh aon col ag de hÍde leis an mBéarla, ní raibh aon col leis an nGaeilge, b'é an rud a bhí ag chur as dhó ná an meascán sin de Bhéarla agus Gaeilge, an patois nárbh Ghaeilge í is nárbh Bhéarla é. So, más rud é go raibh an tír seo chun a bheith ina Shasana beag, bímis inár Sasanaigh, inár mBreathnaigh. Más rud é go rabhamar chun a bheith inár nGaeil, inár nÉireannaigh, bímis go huile is go hiomlán Gaelach agus Éireannach. Ach níor, bhí an gráin acu agus an-an-imní orthu faoin meascán seo, an rud a bhí leath-Ghaelach, leath-Shasanach, leath-Ghallda. mar ní raibh i ndán don rud sin ach an bás.
Ach sin, sin an léamh a bhí acu air, ach dar ndóigh bhí daoine eile le tuairimí eile ann agus ó lá go lá nuair a tháinig sé go praiticiúil chuig obair athbheochana agus obair teanga sna pobail, ní fhéadfaí a bheith chomh, soiléir sin faoi, chaithfí déileáil leis an saol mar a bhí agus, dar ndóigh, bhí an chódmhalartú, an chódmheascadh, an dhátheangachas mar mar ghné láidir de shaol na na tíre sa naoú haois déag.
Do bhí, ar ndóigh, agus tá tuiscint i bhfad níos leithne againne ar a leithéid de rud agus códmheascadh, ag an am, leithéidí Atkinson, Mahaffy, D'fhéachadar ar son ar an gcódmheascadh sin mar truailliú, go huile is go hiomlán, barbaric patois, jargon, a bhí ann, agus b'í an an Ghaeilge Chlasaiceach, Gaeilge Chéitinn, Gaeilge na lámhscríbhinní, b'in an Ghaeilge cheart, agus ní raibh ann ina dhiaidh sin ach teip agus meathlú agus titim siar. So, sin an, má théann tú siar go dtí an argóint sin in 1897, 98, idir Henebry, de hÍde agus an tAthair Peadar Ó Laoghaire, go bunúsach sé a bhí ann ná, cad a bhí i gceist leis an teanga? Ar stop an Ghaelainn le Céitinn? Ar stop an Ghaelainn leis na lámhscríbhinní? Nó arbh í an teanga bheo an códmheascadh a bhí á labhairt, teanga fite futa a bhí á labhairt sna Gaeltachtaí, an teanga labhartha, arbh í sin an Ghaeilge, agus an bhféadfaí náisiún a bhunú ar an gcanúint áirithe sin. Anois, ag an am díreach ceanann céanna, bhí cúpla tuiscint eile ag teacht i bhfeidhm. agus tá an Gearmánach Max Muller lárnach anseo. Gearmánach ab ea Muller a raibh staidéar déanta aige ar an gCeiltis sa Ghearmáin le Franz Bopp, ach bhí an-an-spéis aige i dteangacha agus i litríocht na hInde go príomha. Scoláire mór ón dtaobh sin de ab ea é. Ach. Fostaíodh é i Sasana. Thug sé sraith léachtaí don phobal agus chuaigh sé i bhfeidhm go mór ar an bpobal ionas gur tugadh cuireadh dó léacht phríobháideach a thabhairt don Bhanríon. Ach i measc na rudaí éagsúla a dúirt sé agus a scríobh sé, bhí dhá riail faoi leith aige agus bhíodar réabh lóideach ag an am. Ceann amháin bhain sé le canúintí agus an tarna cheann bhain sé le gramadach. An cheann a bhain leis na canúintí ná, d'fhéach sé ar an Laidin agus dúirt sé, Bhí an Laidin righin, níor athraigh sí, níor ghlac sí le téarmaí nua, ní raibh aon códmheascadh ann, ní raibh aon fhorbairt, d'fhan sí dílis don rud agus cailleadh í. ní hann di a thuilleadh, bhí a lá ag an Laidin ní hann di anois, ach siad na teangacha, na mionteangacha, a bhí sásta fás, forbairt, códmheascadh, rudaí a thógaint isteach ó theangacha eile, na srutháin bheaga sin, ní raibh iontu ach srutháin agus is meafar uisce a bhí in úsáid aige, nuair a bhí loch na Laidine ollmhór. agus ní raibh sna teangacha eile ach srutháin bheaga bhídeacha, reoigh an an Laidin, ach tá na srutháin fós beo, an Béarla, Spáinnis, Fraincis. So, an pointe a bhí aige ná, is maith an rud iad na canúintí, is maith an rud iad na miondifríochtaí, mar chiallaíonn sé sin go bhfuil beocht sa teanga agus go bhfuil sé nó sí a' fás a' forbairt a' dul chun cinn. So deir sé aon áit nách bhfuil canúintí ann tá tú i dtrioblóid, tá an teanga sin i mbéal a bháis. Ach an teanga a bhfuil canúintí, canúintí inti tá leis an teanga sin agus b'in dea-scéal dos na hÉireannaigh mar ní hamháin go raibh canúint amháin acu, bhí trí chanúint acu, rud a chiallaigh go raibh an Ghaeilge beo beathach agus réidh don aois nua. So. Más rud é gur cúis náire ab ea na canúintí do Mahaffy agus Henebry, cúis áthais ab ea iad do lucht an Chonartha, agus nuair a fhéachann tú air, is é a bhí i gConradh na Gaeilge ná eagraíocht a bhí ann chun na canúintí a chur chun cinn. D'fháiltíodar roimh na canúintí, ní raibh aon náire orthu roimh na canúintí.
Tá sin suimiúil, níor smaoinigh mé air riamh mar sin, mar smaoiním go minic ar na conspóid maidir leis na canúintí agus na hiarrachtaí leanúnacha a bhí á dhéanamh caighdeán éigin a oibriú amach, comhréitigh a oibriú amach. Ach is fíor gur cuireadh na canúintí ar fad i gcló, gur tarraingíodh. ar na scríbhneoirí sna canúintí éagsúla agus gur déanadh iarracht daoine a chur ar an eolas faoi na canúintí sin agus, go deimhin, gur eagraíodh cuid de struchtúr na gcraobhacha bunaithe ar chanúintí. Bhí craobhacha ann a raibh an cháil orthu go raibh siad báúil do chanúint amháin nó canúint eile agus d'earcaigh siad de réir na gcanúintí sin. Bheadh an-trua agat dos na baill de Chumann Buan-Choimeádta na Gaeilge, Society for the Preservation of the Irish Language. Bunaíodh iadsan in 1876 agus bhíodar bunaithe, daoine maithe díograiseacha, Gaeil ab ea iad, a bhí ag iarraidh féiniúlacht na hÉireann, bunaithe ar an nGaeilge, a chaomhnú agus a leathnú. Ach an tuiscint a bhí acusan ná go raibh. go raibh croí na teanga, croí na litríochta le fáil sna lámhscríbhinní agus nach raibh sna canúintí ach patois, cúis náire. Ach sna hochtóidí d'athraigh gach rud agus cuireadh mearbhall ar na daoine seo, níor thuig siad cén fáth go raibh Dúbhghlas de hÍde agus a leithéid ag moladh na gcanúintí agus sásta ní hamháin iad a labhairt ach iad a scríobh. agus scéalta agus dánta agus amhrán a chumadh sa droch-chaint seo amach is amach leosan, an cineál cainte nach raibh ach daoine gan léann, na seirbhísigh, na bodaigh amuigh faoin dtuath, ach is ansin a bhí an bheocht.
Is ansin a bhí an bheocht, agus atá an bheocht go fóill i ndáiríre. Nuair a tháinig sé ag an am céanna chuig cuid des na dúshláin phraiticiúla, conas an teanga a scríobh, in éagmais údarás stáit lárnaí nó acadamh a bhí ag caighdeánú nó ag múnlú eiseamláir faoi leith den teanga nó go raibh daoine ag roghnú caighdeán éigin ón am a chuaigh thart, bhí deacrachtaí ann aontú ar conas an teanga bheo seo a scríobh agus a fhoghrú agus conas an t-eolas sin a sheachadadh go foghlaimeoirí ach go háirithe nó i gcomhthéacs córas oideachais. Bhí deacrachtaí phraiticiúla ag baint leis sin. Caithfidh go raibh sé sin ana-chonspóideach. agus gur iomaí raic a bhí ann faoi. An bhféadfá cur síos a dhéanamh ar chuid de na díospóireachtaí sin. Bhuel, is deacracht a bhí ag muintir na Fraince agus go leor tíortha ina raibh leaganacha den phríomhtheanga á labhairt. Bhí cúpla dúshlán ann. D'fhéadfadh cur chuige fónamaíoch a úsáid, just neamhshuim iomlán a dhéanamh den traidisiún. agus an teanga a scríobh díreach mar a chuala tú í. An cur chuige fónach, a simple way to learn Irish, easy Irish. Agus bhí ana-chiall leis sin, bhí dhá laige ollmhór ag baint leis. An chéad ceann ná na Muimhnigh a d'fhorbair é agus chuir siad leaganacha de Caoineadh Airt Uí Laoghaire, Séanna, an Bíobla, na Soiscéil ar fáil. Agus má léann tú os ard é, tá na fuaimeanna, tá tú i do Mhuimhneach ar an bpointe agus tá sé ar fheabhas más Muimhneach thú but ar ndóigh ní raibh aon ghlacadh le muintir Chonamara ná muintir Chúige Uladh lena leithéid so níor éirigh leis an gcur chuige sin, cé go bhfuil a lorg fós ar fáil in áiteanna, Cóbh, C O B H C O V E, Éamon Ó Cuív, OK? So, cuid de sin ná bhí. B'fhéidir gur fiú dúinn a lua leis na héisteoirí gurb é a shean-athair ceann des na daoine a bhí rannpháirteach, Seán Ó Cuív.
Seán Ó Cuív, S-h-a-n-o-c-u-i-v. Agus bhíothas ag fáil réidh leis na consain dúbailte, so sin é an fáth gur Éamon, E fada A, M, O, N, seachas N, N. atá ann. So, bhíodar ag iarraidh é a dhéanamh níos fusa agus níos éasca don fhoghlaimeoir. Ach, má théann tú rófhada ar thaobh an fhoghlaimeora, fágann tú an cainteoir dúchais agus an traidisiún ar lár. So, an cur chuige a bhí ag na Muimhnigh, ag cuid des na Muimhnigh, d'fhéadfá Séadna, d'fhéadfá rud ar bith a léamh

go dtí an naoú haois déag, tús an fhichiú haois. So, an dúshlán a bhí ann ná an, an, an, an dtugann tú droim láimhe don traidisiún liteartha ar fad agus, agus an gcuireann tú an bhéim ar fad ar an am i láthair agus ar an gcaint, nó an ndeineann tú iarracht an dá rud a mheascadh le chéile. Agus ag an deireadh, is meascán a bhí ann agus b'é an Duinníneach, mar b'eisean a scríobh an foclóir, agus sin an fáth go raibh an foclóir sin, an ceann beag bídeach, 1904, an ceann, bhí sé chomh tábhachtach sin, mar don chéad uair riamh, bhí. caighdeán maidir le litriú ar fáil. Agus ní hamháin go raibh conspóidí ann ó thaobh na foghraíochta agus na litrithe de ach bhí ceist an chló an-chonspóideach ar fad agus fiú sa lá atá inniu ann bíonn díoscúrsa áirithe faoi gur trua gur fuarthas réidh leis an tseanchló agus mar sin de agus déantar ionannú idir an seanchló agus neart na teanga

i Meiricea, ar chóir é a dhéanamh sa chló Rómhánach nó sa chló Gaelach, rud, cé nach bhfuil aon rud Gaelach ag baint leis per se. Cló Éireannach a thugtar air freisin, uaireanta. An buntáiste ollmhór leis an gcló Gaelach ná, a luaithe is a osclaíonn tú an leathanach, an leabhar, agus a fhéachann tú air, Tá's agat nach Béarla é, tá's agat go bhfuil tú ag déileáil le rud éigin eile ar fad, agus bhí sé sin ríthábhachtach. Ar an leathanach gur, nuair a chualathas daoine ag caint as Gaeilge, tuigeadh ar an bpointe, OK, ní Sasanach é nó í, ní Gearmánach é nó í, tá féiniúlacht, tá féiniúlacht shainiúil dá gcuid féin ag an té sin. Díreach mar an gcéanna ar an leathanach, ar an nuachtán. Nuair a d'fhéach tú ar an Claidheamh Soluis Fáinne an Lae, thuig tú, ok, ní Béarla atá anseo. Tá cultúr, tá náisiúnachas, tá féiniúlacht difriúil ag an dream seo. B'in ceann de na hargóintí ba mhó a bhí ag lucht ag lucht a chló don chló Rómhánach a choimeád. An dream eile, bhíodar ag rá, tá an Ghaelainn chun a bheith nuaaoiseach, táimid ag iarraidh bheith i lár an aonaigh, táimid ag iarraidh é a dhéanamh chomh fusa agus is féidir chun do dhaoine é seo a léamh. So táimid chun fáil réidh leis na seanchonsain, na MH's, GH's, DH's i lár fhocail, táimid chun é a dhéanamh chomh soiléir, chomh héasca agus is féidir linn. So baineann sé seo le. náisiúnachas, baineann sé leis an siombalachas, siombail nó arm sa chogadh ab ea an cló, bhí sé an-éasca a léiriú nach Béarla a bhí ann. Anois, bhí argóintí eile ann, sórt, cad a tharlaíonn má bhíonn, má tháimid ag iarraidh cur síos ar Chogadh na mBórach? Má tháimid ag déileáil leis an Afraic Theas, Zulus nó Kruger, K, conas déileálann tú leis sin sa chló Gaelach? Mar an gcéanna le Zulu, níl an letter Z againn, so an féidir leis an nGaelainn a bheith nuálach, an féidir leis an nGaeilge déileáil leis an bhfichiú aois muna bhfuil na litreacha nua seo againn agus má tháimid chun na litreacha nua a thógaint, ag glacadh leis na litreacha nua, tá sé chomh maith againn glacadh leis an, leis an gcló nua. Anois, ag an am céanna, bhí costas mór ag baint leis an seanlitriú agus leis an gcló Gaelach mar ghearrfadh na clódóirí costas sa bhreis, táille sa bhreis as an seanachló Gaelach.
Bhuel, bheadh orthu cló-fhoireann sa bhreis a bheith acu sa chlótheach agus ansin bheadh orthu daoine a bheith fostaithe acu a bheadh oilte ar an gcló sin. So, ní, ní raibh sé díreach ar nós pictiúr a chur i gcló ar phíosa páipéir le cló laser san lá atá inniu ann. Um, ach uh, ag, sa deireadh, uh, bhí, chuaigh rudaí, um, chuaigh rudaí um, siar san aer ar feadh na blianta, um, ach sa deireadh, Ó na 1950idí ar aghaidh, glacadh leis gurb é an cló Rómhánach an bealach chun tosaigh. So, conas go díreach ar réitíodh é sin sa deireadh? Cén fáth go raibh an lá, nó go raibh an todhchaí, ag an gcló Rómhánach? Bhí sé deacair. Ní raibh aon aontú ann faoin cén cló, fiú an Gaelach a bheadh in úsáid. Bhí cúpla leagan. Bhí an teicneolaíocht ag teacht i bhfeidhm, bhí sé ag éirí níos deacra agus níos deacra déileáil leis an, le, le imeachtaí an lae sa chló Gaelach. So, sé, nuair a, nuair a bunaíodh an Saorstát, an cló, Rómhánach a bhí againn, ansin tháinig Fianna Fáil isteach, chuadar siar go dtí an cló Gaelach agus ansin chuamar ar ais arís. Ar bhain sé sin, ar bhain teacht chun cinn an chló Rómhánaigh faoin Saorstát sna fichidí, ar bhain sé sin le pearsaí faoi leith a bhí cumhachtach sa Saorstát ag an am, agus ar bhain an freasúra ina choinne, ó thaobh Fianna Fáil de, freisin, le polaitíocht chomh maith le easaontas ionraic, abraimís, faoi bhuntáistí an chló amháin nó an chló eile. Bhí sé sin mar chuid de, but níor pléadh é ag leibhéal oscailte. Cinnte, bhí sé mar chuid den díospóireacht laistigh de shaol na Gaeilge, ach ag an am seo bhí an Saorstát ag iarraidh a bheith nuálach, Togra na Sionainne, ag iarraidh a áit a bhaint amach san Eoraip, so bhí siad ag iarraidh a bheith chomh idirnáisiúnta, chomh Eorpaí, chomh Eorpaí agus a d'fhéadfaidís a bheith.
So, chuir siadsan an Cló Rómhánach i bhfeidhm nuair a tháinig Fianna Fáil isteach sna tríochaidí, thug siad an Cló Gaelach ar ais. Mar bhí siadsan ag iarraidh bheith níos Gaelaí ná Cumann na nGaedheal. Dar ndóigh.
Agus ansin, nuair a, cathain ar athraigh sé arís mar sin go h... Nuair a tugadh isteach an Caighdeán nua, sórt, tuigeadh, fuarthas réidh leis an, leis na litreacha buailte agus an ponc, agus chruthaigh sé sin an-chuid deacrachtaí. Cloiseann, ní chloiseann tú an oiread sin é anois, ach sna seachtóidí agus sna hochtóidí chloisfeá daoine ag rá, ó, bhí mé in ann Gaeilge a léamh go dtí go bhfuair, go dtí go, go dtí gur tugadh isteach an séimhiú, cad a tharla don ponc nó an litir buailte?
Ach is beag an t-athrú é i ndáiríre i gcomparáid le cuid de na hathruithe atá déanta ag teangachaí eile. Tá, tá leabhrán suimiúil ann faoi faoi Phoblacht na Tuirce agus na hathruithe mhóra a cuireadh i bhfeidhm sa Tuircís sna fichidí, ag athrú an cló ón gcló Arabach go dtí an cló Rómhánach, athrú i bhfad níos mó ná. athrú ón gcló Gaelach go dtí an cló Rómhánach, agus ag fáil réidh leis na focail ar fad nach mór a tháinig ón Araibis agus ón Pheirsis, agus bhí an an t-athrú chomh radacach sin gur ar éigean gur féidir na seanfhoinsí, bhuel, is beag duine atá dáiríre ábalta an tSean-Tuircis a léamh, ach is ar éigean gur féidir fiú foinsí staire ó na fichidí a léamh nuair atá tú ag déanamh staidéir ar an stair sa Tuirc atá inniu ann, agus d'éirigh leis an daonra dul i ngleic leis.
Bhuel, I mean, tá dúshlán ag staraithe na linne seo mar ní foláir bheith in ann peannaireacht na lámhscríbhinní a léamh. So, tá an bhearna sin ann anois nach bhfuil, ní foláir sainoiliúint a fháil chun bheith in ann dul i, dul i, dul a léamh na sean-lámhscríbhinní, dul i ngleic leis na sean-lámhscríbhinní. Agus is dócha go bhfuil sé sin ag teacht chun cinn níos mó agus níos mó, fiú sna lámhscríbhinní sa chló Rómhánach, díreach mar nach bhfuil daoine ag cleachtadh na scileanna sin an oiread sin a thuilleadh. Maidir le cúrsaí gramadaí, bhí an-chuid conspóide ann freisin. Cérbh iad na príomhphearsain ar na taobhanna éagsúla de sin? Cad ab iad na línte catha, mar a déarfá? So, bhí ceist na gramadaí, ceist na gcanúintí, an Béarlachas ar fad fite fuaite lena chéile agus baineann sé arís le Max Muller agus an tarna riail a bhí aige ná. Go bunúsach, cén difríocht a bhí ann idir canúint agus teanga? Cén fáth gur teanga í an Laidin agus cén fáth gur canúint í, deirimis, an Ghaeilge? So, má ghlacann, an leor, má tá teanga ag tarraingt as teangacha eile, má tá foclóir á thógaint agat ó theangacha eile agus na focail sin á shú isteach i do theanga féin, An gciallaíonn sé gur sainteanga í sin nó canúint? Agus ar feadh i bhfad bhí muintir na Gaeilge an-chorraithe faoin mBéarlachas. Sórt, dá mba rud é go raibh focal ar bith tagtha isteach ón mBéarla, b'in comhartha go raibh an teanga ag teip. Ach an teoiric a bhí ag Muller ná, is cuma sa tsioc faoin bhfoclóir. is cuma, I mean, an Béarla an sampla a bhí aige, is cuma cé as a dtagann an foclóir, an rud a bhronnann stádas teanga ar theanga ná gramadach, sainghramadach. Má, is cuma faoin bhfoclóir, má tá rialacha sa teanga a bhaineann leis an ngramadach, leis an gcomhréir, atá difriúil, iomlán difriúil ó chanúintí, ó theangacha eile, is ansin tá stádas teanga agat. So, roimhe seo, sna seascaidí, sna seachtoidí, fiú sna hochtoidí, bhíothas ag iarraidh gramadach na Gaeilge a mhíniú i dtéarmaí ghramadach na Laidine nó an Bhéarla. Ach anois, tuigeadh ar an bpointe an chopail. Tá rud againne nach bhfuil ag aon, bhuel, ag mórán teangacha eile, ach is cinnte nach bhfuil sé ag an Bhéarla. So, ar an bpointe, tosaíodh ag cur an-an-bhéim ar an gcopail. Tosaíodh ag cur an-an-bhéim ar rudaí ar nós tuiseal ginideach tar éis chun, nó aidhte, agus ar ndóigh, an masla is mó a caitheadh le Atkinson, nuair a bhí an argóint faoin oideachas agus na lámhscríbhinní ar bun, Atkinson from TCD doesn't know the verb to be. So, an rud is bunúsaí, ní raibh sé ag an ollamh, an fear ollscoile, ní raibh sé ag an t-ollamh le Ceiltis, an t-ollamh le Sanscrait i gColáiste na Tríonóide. So, duine aineolach ab ea é. So, as seo amach, tá an bhéim ar na gnéithe de ghramadach na Gaeilge nach bhfuil sa Bhéarla. So, dá fhad é an Ghaeilge ón mBéarla, sé is fearr é. Tá siad ag lorg agus ag cur béim ar na difríochtaí i gcónaí ó thaobh, bhuel, cló, litriú, gramadach agus comhréir, dár ndóigh. na seanfhocail. Ní raibh aon rud níos Gaelaí ná na seanfhocail mar bhí an cur chuige iomlán difriúil ón mBéarla. Bhí an-chuid ceisteanna, ar chóir F a bheith san aimsir fháistineach? Ar chóir, nuair a tháinig Simple Lessons amach i dtús báire, bhíodh séimhiú ar R, agus b'é Richard Henebry, nuair a cheartaigh sé leabhrán Uí Ghramhnaigh agus é i Meiriceá, sé Henebry is cúis leis an gcúis nach féidir séimhiú a chur ar an litir R. Ní bheadh fhios agam fiú conas é sin a fhoghrú. Ní áirím é a shamhlú. B'fhéidir go mbeadh comórtas againn am eicínt go gcuirfeadh daoine moltaí isteach. Ach tá sé an-spéisiúil go raibh na conspóidí sin chomh. go raibh an oiread sin fuinnimh ag baint leo, go raibh na mothúcháin fíorláidir fúthu. Agus is dócha gur bhain cuid de sin leis an mbuairt a bhí ar dhaoine go raibh. amh, go raibh lag trá ag tarlú agus nach raibh mórán ama ann chun an obair seo a dhéanamh agus go gcaithfí réiteach foirfe a aimsiú go sciobtha agus go mbíodh siad ag troid lena chéile go minic faoi faoi na rudaí sin. cén ról a bhí ag an gConradh mar eagraíocht sna díospóireachtaí seo? Arbh éascaitheoir ar na díospóireachtaí? a bhí i gceist leis an gConradh, nó ar an Chonradh, mar dynamic a bhí ag tiomáint na díospóireachtaí, ag roghnú taobh amháin nó taobh eile, ag cur idéolaíocht teanga faoi leith chun cinn ó thaoibh na Gaeilge de, na gramadaí de, na litríochta agus na foghraíochta de. Fir agus mná óga, glún nua ab ea na Conraitheoirí. So, bhí deighilt an-soiléir idir iadsan agus Aontacht na Gaeilge, the Gaelic Union, agus Cumann um Bhuanchoimeádta na Gaeilge, SPIL. Bhí siadsan ar mhaithe le lámhscríbhinní. Dar leosan, bhí saibhreas, bhí ardchultúr na Gaeilge le haimsiú roimh an nGorta sna lámhscríbhinní, sna scéalta Fiannaíochta. filíocht na mbard. Bhí rudaí luachmhara ansin ó thaobh an chultúir, ó thaobh na litríochta de, nach raibh ag aon tír eile san Eoraip. So, roimh an nGorta sa seachtú aois déag, bhí cultúr na hÉireann ar chomhchéim le rud ar bith san Eoraip. Nuair a, sé a bhí á rá ag leithéidí Conradh na Gaeilge, nuair a thréigeamar, an Ghaelainn, de réir mar a thosaigh pobal na tíre ag imeacht ón teanga thosaigh an cultúr, an eacnamaíocht, an ceol ag teip. So dar leosan bhí dlúthnasc idir teanga agus intinn, teanga agus fealsúnacht. Dá bhfillfeadh na Gaeil ar an nGaeilge, d'aimseofaí an cumas, na buanna sin ar fad as an nua agus bheadh, bheadh tionchar aige sin ar an gcultúr, ar an litríocht, ach ar an eacnamaíocht. Is é a bhí sa Chonradh ná dream óg, a ghlac le soiscéal Müller, a raibh meas acu ar na canúintí, a raibh meas acu ar an dream a labhair na canúintí. So, dóibhsean bhí todhchaí na tíre le haimsiú ar na cóstaí, ar an gcósta thiar. sna hoileáin i measc na gcainteoirí dúchais. Ní raibh aon spéis acusan a thuilleadh sa Leabharlann Náisiúnta, san Acadamh Ríoga, i gColáiste na Tríonóide. Ba chuma leo faoi lámhscríbhinní, ba chuma leo faoi Chéitinn. Sé a bhí ann ná go raibh todhchaí na tíre, go raibh féiniúlacht na tíre, slánú na tíre, más maith leat, sa teanga bheo. sa chultúr beo agus go bhféadfaí amhráin, litríocht, drámaí, nuachtáin, pé rud is mian leat, a scríobh agus a chumadh sa teanga, sna canúintí sin. So, thug an Conradh. an fhealsúnacht teanga nua seo. Chraobhscaoileadar é agus thugadar deis trí cruinnithe, ranganna, feiseanna, aeraíochtaí, ahem, thugadar deis do dhaoine óga é seo a chleachtadh agus a fhorbairt. Agus thar aon rud eile, do chuir an Conradh scéama ar fáil, chuir siad nua-litríocht ar fáil, sa chanúint, so nua-litríocht sa teanga nua ar fáil do dhaoine agus mhúin siad dhóibh conas léamh, conas scríobh sa chanúint sin.
Tá sé an-suimiúil go gcuireann tú síos air mar sin mar ardaíonn sé an cheist an bhfuil muid ag úsáid an téarma mícheart don athbheochan mar nárbh athbheochan ar theanga marbh, teanga na lámhscríbhínní, a bhí i gceist ach athneartú agus a tharraingt ar shaibhreas an teanga bheo a bhí ann sna Gaeltachtaí agus iarracht a dhéanamh é sin a chur, a chaomhnú agus a chur chun cinn go córasach ar bhonn náisiúnta. An tuiscint atá againne le fada ar an bhfocal 'meath', meath na Gaeilge, ná líon na gcainteoirí nó saibhreas na teanga ag cúngú. Ach sé an chiall a bhí leis an bhfocal meath le linn na hAthbheochana ná degeneration. So sé a bhí i gceist acusan le hAthbheochan ná cur i gcoinne mheath na Gaeilge, mheath na tíre. Agus ceanglaíonn sé sin, táimid ag dul isteach ansin le Max Nordau, le Muller, leis, le deireadh, deireadh an domhain. an cros-shíolú idir na ciníocha agus idir na póireanna éagsúla. So, bhí siadsan a' féachaint siar á rá, OK, bhí an, bhí, bhí cultúr na hÉireann ar chaighdeán, ar aon chaighdeán, ar aon dul le cultúr na hEorpa roimh an nGorta sa séú, sa seachtú aois déag. Ach. chun teacht ar an bhfuinneamh, chun teacht ar an mbua dúchasach sin, caithfimid anois dul i muinín na gcanúintí. So, bhíodar ag féachaint siar ach ag an am céanna bhíodar ag féachaint rompu. Agus bhí i bhfad bhfad níos mó i gceist leis an athbheochan ná cúrsaí teanga amháin. Bhí cúrsaí tionscalaíochta, cúrsaí innealtóireachta, bhí meon, bhí cúrsaí airgeadais, dá n-éireodh leo eacnamaíocht na hÉireann a spreagadh as an nua, bheadh deireadh leis an imirce, bheadh caighdeán maireachtála i bhfad bhfad níos airde ag muintir na tíre, ní gá, ní bheadh aon gá dóibh dul i muinín an Bhéarlachais agus nósanna Shasana, bheadh cultúr, bheadh eacnamaíocht, bheadh tír. dá gcuid féin acu, tír le cultúr, teanga agus eacnamaíocht sásúil. Díreach le críochnú suas ar seo, agus d'fhéadfadh mé leanacht ar aghaidh leis an gcomhrá seo ar feadh tamaill an-fhada, feictear dhomsa go bhfuil macallaí des na díospóireachtaí seo agus na heasaontais oideolaíochta seo fós le brath sa díoscúrsa comhaimseartha faoi, faoi chúrsaí Gaeilge, faoi chúrsaí athbheochana, faoi chúrsaí oideachais, faoi chúrsaí gramadaí, aon cheann dos na díospóireachtaí sin a d'fhéadfá ainmiú, seachas b'fhéidir ceist an chló atá sórt réitithe i ndáiríre. Bíonn, deirtear rudaí anois is arís ach i ndáiríre tá, tá consensus ansin. Cén, conas a fheiceann tú na díospóireachtaí sin sa lá atá inniu ann, nó idé-eolaíocht na hathbheochana sa lá atá inniu ann? Cén treo ina bhfuil sé sin ag dul, nó an, cén, tá mé ag iarraidh smaoineamh ar conas é seo a rá i gceart, ach cén tionchar atá ag na díospóireachtaí agus na hidé-eolaíochtaí sin ar phlé an lae inniu?
go leor, nuair a bhíonn tú ag an Oireachtas, nuair a chloiseann tú daoine ag caint faoi thodhchaí na Gaeilge, staid na Gaeltachta, staid na teanga, tá na comhráití sin, na díospóireachtaí sin bunaithe i ndioscúrsa na hathbheochana. But tá, is iad na téarmaí tagartha ón athbheochan atá ag stiúradh, na díospóireachta. Níl an idéeolaíocht tar éis bogadh ar aghaidh. Tá na cuinsí tar éis athrú ach pléitear an Ghaeilge mar a phléití í céad bliain ó shin, céad caoga bliain ó shin. Tá gá le fealsúnacht nua. So, cur i gcás an rud atá ar siúl ag Michael Cronin, ag iarraidh cás na, ceist na Gaeilge a nascadh leis an, leis an timpeallacht. a leithéid sin, mar atá ar siúl ag Finbarr Bradley, ag iarraidh smaointeoireacht agus fuinneamh úr nua a thabhairt isteach do dhioscúrsa na Gaeilge, ionas go bhfuil an Ghaelainn agus ceist na Gaeilge i lár an aonaigh agus go bhfuil sí bainteach leis na nithe atá ag titim amach i láthair na huaire.
Bhuel, a Bhriain, go raibh míle maith a't, bhí sé an-suimiúil labhairt leat inniu, agus tá súil agam go mbeidh muid ag labhairt lena chéile arís go luath. Go raibh maith agat, a chara. Tabhair aire dhuit fhéin.